Suas leis an gceann sin agus tá Áth Luain ag brú suas orthu. An ceann seo trasna agus ceann deas isteach sa lár. Meas tú an dtiocfaidh an cúl baire amach? Tiocfaidh ach ní bhfaighidh sí é agus sábháil maith déanta acu. Faighte ag Groves. Groves siar, b'fhéidir nach b'in an cinneadh ceart. Faighte ag Brennan. Flannery, ceann casta go deas, d'fhéadfadh cúl a bheith anseo ag Áth Luain ach an ceann sin a thabhairt leo, deas, imirt deas, críoch ag Brady, rinne Marie O'Sullivan go maith ansin, Louise mar tháinig sí amach, ní raibh sí cinnte, stop sí ar feadh soicind. B'fhéidir go bhfuil siad neirbhíseach chomh maith, ag tosnú amach, tá imreoirí nua ann, bainisteoir nua chomh maith. Ó, d'fhéadfadh cúl a bheith anseo, sprioc tú, sábháil iontach déanta ag O'Sullivan faoi dheireadh agus é briste. agus téann sí síos ina dhiaidh faoi dheireadh ach Louise bhí muid díreach ag rá gur cineál seans ann agus sin seans do Brady ansin go maith í. Taithí na blianta ag Orlaith Conlon nó Lolly Conlon mar a déarfadh muid. Seans anseo ag Áth Luain agus Ryan arís, Ryan trasna, an bhfuil sé sa gcúl, tá! Agus féinchúl, bróg ag Della Doherty ach cruthaithe ag Isabel Ryan, bhí muid díreach ag caint ar a. Tá an cúl seo tar éis 12 nóiméad na seaimpíní chun cinn. Agus tá sé tuillte go maith ag Baile Átha Luain. Tá siad ag imirt an-mhaith, ag brú suas. Della Doherty, cinnte, beidh díomá an domhain uirthi an t-am sin mar is cosantóir iontach í. Ach le bheith féaráilte do Bhaile Átha Luain, rinne sí gach rud ceart. Yeah, comhimirt deas idir Brady agus Ryan.

Ag Seána Brennan. Go maith, agus níorbh an ceann sin éasca nuair a bhí tú féin saghas neirbhíseach ag breathnú ar an gceann sin ag preabadh ar an Astro. Níl sin éasca riamh ach tá seans anseo ag Kelly Brady. Obair mhaith déanta ag Groves, Brady. Íseal! Críoch iontach ag Brady. Léi an dara cúl tá an cúl sin tuillte aici.

ag Marie O'Sullivan. Yeah, d'ardaigh sí an cloigeann. An smaoineamh ceart ach ní raibh sé sách baileach cruinn. D'ardaigh sí an cloigeann an t-am sin. Beirt acu ag dul suas san aer, sí O'Connor agus an ceann seo. Anois seo í Róisín Molloy. Róisín contúirteach. In ann casadh an dá thaobh. Molloy, ceann sin. Agus imithe thar an trasnán. Agus deacracht Loch Garman agus rinne sí stop ansin seachas b'fhéidir leanacht leis an imirt. An t-ádh léi. Agus seans anseo, d'fhéadfadh, tá cúl, Isabel Ryan, sábháil déanta ag O'Sullivan ní bhfaigheann Isabel, níor d'fhonn mo chuid den pháirc léi. Tuigeann Ciara Rossiter, b'fhéidir, ansin go gcaithfidh siad deiseanna mar sin a thógáil anois. Ceann seo briseadh agus d'fhéadfadh seans anseo acu go bhfuil sí ag scór acu. Ó, sábháil iontach. Briseann sí amach chun an chéad chúl fáilte. Níl. agus bhuel ceann de na himreoirí, fuair sí cúpla cúl iontach anuraidh le bheith féaráilte, Ellen Molloy, fuair sí sin cúpla cúl cinnte iontach roimh deireadh an tséasúir, sin an ceann aimsir seo trasnaithe, seans anseo ag Loch Garman! Ó, ní raibh mórán ann, Daly díreach tagtha isteach ar an bpáirc, obair iontach ag Molloy, sin é an seans, rinne sí chuile rud ceart ach ní dheachaigh sé isteach sa gcúl agus. Tuigeann sí chomh maith fiú anois i gcic saor sin an t-am ag imeacht. Ceann seo, dainséar ag baint leis an gceann seo agus bhris seo isteach. Fáil le Donegan agus ba dheacair b'fhéidir a thit sí idir dhá stól, níor fhios gur sí díreach fada léi. Ach fágann sé sin Áth Luain 2, Loch Garman, a náid, an chéad bua faighte ag seaimpíní na bliana seo i bhForaidh Teasa.